aka mma and anyị bụ na-abụ sị my tomorrow must be greater isn't it prayer without work is prayer without work is so there is um, just as ọ bụrụ na ị chọrọ ka echi gị ka mma ebe a fere Jizọs aka ọ bụrụ na i nee anya n'aka m ebe a kedu ego one dị ife a

And everybody nọ ebe a like a 500 naira, right? Mana only a, a small girl could walk up to go get it. Onye ọbụna nọ na comfort zone ya na-ekwu mụnwa. Everybody nọ na comfort zone ya mado ike n'oche na-asị na ya nwa chọrọ ya. Etu a ka everybody si chọọ good life. Mana good life will not come looking for you. You have to go look for it.

You cannot go far without without what? Onye na-arụ ụnọ na-enwe plan. This program was not designed and planned today, right? Ọ bụrọ tata ka a kwado na-eme this program. A kwadobere e mebe plan, maybe you know, mebe announcement, maybe gasịa different churches. wee kpokọba ya planning ọ bụrọ tata ka a sị hei na taa bụkwọ saturday na taa bụkwọ friday ngwa ka a chọọ ndị mmadụ ka e mee program a anything you want to achieve in life you don't stumble into it and ọ na-adịba ọ na-adị ka nwatakịrị na-agụ akwụkwọ luo on the day of the examination ọ wee jezie wee bukọta nine subjects ọ na-agụ ọ gụọ nke a o meghee ya oju enyo mechie igbo mepee english mepe bupụta maths at the end of the day the nwatakịrị will fail ọ ya na-akpata cramming work ị cramchazie ya ị cramchazie what is integrated science what is social science what is social studies ị cramchaa bata na hall what is integrated science abanye n'ime social studies ka abanye n'ime what is igbo ị ghakọsịa daa exam so success is something you do every day and you take your time mana in attaining it you need to plan all that planning na-akpata eji enwe time table na school ọ bụrụ na enwero time table ị mara na the english teacher na the science teacher ya da clash ọ bụrụ na mgbe o ji sọ ee tisha igbo bata klaasị o nwere ike ọ bụrụ na mgbe o ji sọ ya ka o ji sọ nke na-eme biology fa na-abata na klaasị akọba ọnụ mana planning which is timetable will tell everyone what he or she is supposed to do and o nwere ofu ife anyị na-eme that led to the topic I taught on radio a sị m cross eh, change over before kwusie n'ike change over before change over before crossing over this is august in less than 10 days august ebie anyị abanye ember month mgbe anyị na-achọ ịba afọ a afọ afọ four months ọ gwụ o mana mgbe anyị na-achọ ịba you know everybody na-agba ije cross over akwụ ije cross over night ije cross over night ka ije cross over night ịbanye 2025 is my year of success is my year of open door is my year of this is my year of i claimụọ ya kụrie ya na nkwa ị nwere ike golu stika maa na be gị niile you know in all those things ị mere they are good i jee cross over night golu stika maa na bible gị maa na your door shop gị is my year of prosperity

nya ka m ji kwu you have to change over before you ị na-abata afọ ọfụ ma ọ bụ ọnwa ọfụ na-ebikwa ndụ exactly etu i si ebi last year na-emekwa exactly etu i si eme last year last year niile ife enwe ka o si dịrị gị ọ garọrụ gị ka i si wee chọọ ị bata na new year jee na crossover kụọ nkwa ee kụọ mkpụrụ kụrụ nkwa nwee okwukwe na onyinye na your year of success ị batakwa na that same year na-emekwa exactly ife niile afụ ị batakwa ị na-emekwa exactly ife niile afụ i me last year and you are expecting na ọ ga-echange you cannot continue to do the same thing the same way and expect a different result write it down

I taught on radio, you cannot get better if you don't first of all get bitter. Ị ga-adịgodu bitter first. Etu etu ị dị ma ọ bụ etu ife si adịrị gị ga-ebugodo ụzọ wee gị iwe before you begin to look at what you should do.

If you rest in your working days, you will work in your ọ bụrụ na ị larụ ụla mgbe ị kwesịrị ịmụ anya mgbe ị kwesịrị ịmụ- ịlarụ ụla ruo you will be forced to be awake ọ bụrụ na ị na-alarụ ụla mgbe ị kwesịrị ịdị awake mgbe afọ ị kwesịziri izu ike luo ị ga-amụlụ anya That is how life works. And it's mostly applicable to us, the youths. While you are growing up, o nwere ife ndị ị kwesịrị ịdị na-eme. And ọ bụrụ na ị dị eme ya, that is why people retire poor. The worst time to be poor is when you are old. The worst time mmadụ ji nwere ike iji wee bụrụ ogbenye bụ mgbe ọ ka nka maka na o nwere ike kwe gị managetụ mgbe ị dị young ị ga-afụ ọrụ rụọ manage rie nri mana when you are old and weak and tired that is the worst and fortunately or unfortunately you don't Prepare your old age at your old age. You don't prepare your retirement on the day of your retirement. So you are expected to work when you are supposed to be at work. Between the age of 18 and 25, ọ dị ụzọ ife fọ ikwesị ide ebe ofu n'imefa between the ages of 18 to 25 unu ana-anụ ife m na-ekwu o nwere ụzọ ife 4 ị kwesịrị ịdị eme otu n'ime fa is either na ị nọ na university as an undergraduate within this uh, time frame or na ị nọ na nke ọga gị ebe ị na-agba boy or na ị nọ na nke ọga gị ebe ị na-amụ afịa or na ị nọ ebe ị na-amụ aka ọrụ between the age of 18 and 24 25 ị kwesịrị ịdị eme any of these four things is either na ị nọ ebe ị na-agụ akwụkwọ in the university or na ị nọ ebe ị na-agbalụ ọga gị boy ọnị na ebe ị na-amụ ọlụ aka ọnị na ebe ị na-amụ afịa if you misfire in the name of big girl and big boy one ị nọrọ university ị da-amụ afịa ị nọrọ boy ị da-amụ ọlụ there is one thing we lose sight of you are not going to be young forever o anyị niine amaka for kịta ike dị ya a sị e were ọkpa jee nnewi anyị eje mana nee papa gị anya nee mama gị anya o nwere mgbe ha dị as young as you are today mana tata they are old o nwere ka o si etu aga nwere ka o ji mkpọ aga you will get there someday Ajụjụ bụ how will you look like when you get there? I have always echoed it on radio. Happy birthday ọbụna a gwa gị bụ nka ka ị na-aka. In every of your happy birthday, you are getting old. ọ bụrụ na a gwa gị happy birthday na February this year ị sị ahụ nekwa nka nna m 22 ọ fọrọ 6 months e mekwa gị happy birthday ọzọ you'll be 23 onweghị onye na-esi na 22 echire na 21 onweghị onye dị 28 o luo next year ọ dị 27 29 ka ọ ya-adị one day you wake up and you are 30 ị megharịa anya you have nothing

ị na-agagharị gbakọ ya aka na akpa chịrị phone WAEC sef a na-ayọ gị ayọ ka ama na ị ya-edepụta ide ede iworo fee kwuo ya na line a na-eme ya when your mother na-asị gị chibuike emena ife a of our responsibilities na force na mmadụ na-abịazi of our responsibilities na force na mmadụ na-abịazi gbara mbọ o kwesịrị ịgba mana ebe ọ na-adị disheartening bụ na ị ga-afụ onye na-asị na ọ ga na-egwu ana digger ya dị ya na shoulder ogwu ebo ha na mana o huru na-ehuru at the age of 60 something nwoke ka na-akwụ n'ọgbọ ọlụ ọ nya ka m ji si gị na mgbe ị kwesịrị ịkwụ n'ọgbọ ọrụ ị kwụrụ n'ọgbọ ọrụ ị wụ bọbọ manye aka n'akpa buru foonu i nwekwa ego data ma a sị gị chibuike jee mụọ ọrụ mba chibuike jee gbaa bọị i je bata na ada man enweghị respekt ọga ahụ na-akparị mmadụ ha ma a gwazi chibuike jee mee nke a mba very soon ọ nya na-akpata na mmadụ ya ada akụ 35 years o kpuru isi ntị echiri anya kpọrọ ya ọ dara ngwọrọ ma na-atụrụ ya ego o ji wee je nụ nwaanyị nwanne m nwaanyị bute one bag dọbara unu ebute five crates chibuike ibi na achọta kụziere ụmụ nwaanyị achọta ee na nwere onye a fụlụ na na nwere one girl na ọ na-akwa akwa ee na ọ na-eme saloon at least na o nwere aka ọrụ a chọtalụ gị onye ma na ị laiki i nwere ike ị na-alaiki ndị dị slim achọta ahụ mgbamgba mana ife ihe e jiri wee tado ntị alụ n'ụba ebe nọ ee the girl nwekwara ife ọ na-alụ ọ na-akwa akwa na-eme dekọreshọn aka dị ya mma i jezie je maburu ya etu ahụ ọ bata nyebe gị nri mana ị dị kọmplit a gbakọ ọnụ tụọrọ gị ụtụ ụgba tụọrọ gị ụtụ ka i wee je nụta nwaanyị nwoke aka ejigo And in so many families, their, their wives are taking care of their responsibilities. Akwụkwọ nsọ say that a man that cannot take care of his family is worse than an infidel. Nwunye gị akwụọ ụgwọ akwụkwọ, kpaa isi, kwụọ ndị ya akwụ akwụ, landlord bịa, ego nwa anọrụ nwoke na-aṅụ kaikai. mana those things adịghị ebido ụbọchị afụ ị fụbara ya ọ na-ebido na nwa- na nwayọọ nwayọọ bụ na mgbe ị dị young 20 something 30 something ị wụlaghachara ikuku ị da ama ife ị na-eme isi gị etu a na-eme isi gị etu a o nwe ụbọchị m sị na-akụzi m na redio si prayer is good but prayer is not a master key

A young girl, a young boy came back from Lagos. Bata buru moto. Ehehe nwa m anata Jizọs o bukọ moto, ọ na-agbali egwu gbachasịa egwu. The boy lụrụ ụnọ last year mepee na December batara December nke ọzọ buru moto. Mama was happy na nwa ya na-eme ọfụma. O luo n'abalị mama saa abụọ ya nri.

ha kwue ka ha si kwue echi ya bụ ụka ọ kpọta nwa ya bịa ka anyị je ụka amarọ m na-eje na Lagos sọ na nke a m fụrụ gị anya ị ya ejegodo ụka ọ wụọ ahụ wele anya ụla ahụ jewe ụka buru mama ya na moto jewe ụka o luo fada na-ekwu ka o si dụrụ ya o luo mgbe ndị kwaya ya-abụ abụ e bido nnọọ abụ a abụ a na-atọ Chibuike nọ n'azụ a na-abụ abụ olu one girl na-eke ọ nọ na kwaya na- na-akwacha ka ọkụkọ onye na-asọ ife ọ na-asọ Chibuike na-enyo kelee onye na-akwa ka ọkụkọ a Kedu onye onye na-akọ ife a? O nyogide fụ nnọọ nwa girl a dịfụ mma ide ọnụ red e kwechazie kwaya nọ na kara ụka na-eje merụ mass ife niile fada na-ekwuzi ọ fada ka ọ gbasara ebe ahụ the girl dị ka anya nọ a gbasaa ụka o jee na geeti chọọchị kwụrụ mama ya bịakwute ya sị ya biko na ụmụ nwaanyị nwere obere mitin ya chetu ya ọ sị ya mama ya nsogbu adịrọ ya na ọ kapụzi mma etu ahụ ọ kwụrụ na geeti o tere aka the girl na ndị frens ya wele na-ana ha pụta gafee ya gatụ o so ha were ọkpa so ha ha agateghị aka ọ fụ ebe the girl banyere ọtọ nọ na ruo chelu mama emecha mitin anara mana mgbe a na-ama ọkwa e kwuo na ndị kwaya nwee praktis na Wednesday by 4 na Wednesday by 3 Chibuike nọ na chọọchị by 3 na-ege ntị mana ebe anyị na-eje bụ na prayer is not a master ọ bịa nọọ n'azụ ọ nọkata ọ fụ ndị kwaya na-abịa ofu ofu mgbe e ji eme bido kwaya ọ nọ n'azụ na-ele ha nnọọ anaghị abụ this girl na-akwakwakwa ka ọkụkọ onye ogene agbasa ebe 6 the girl narakwa chibuike sokwa ya n'azụ ọ gwaburọ ya okwu o sogidekwa ya fụ na ebe afụ ọ banyere ụbọchị ụka ka ọ banyere ụbọchị wenezdee ọ tọọnụọ jee na chọọchị buru moto naa wee nalu n'abalị nne ya ebunye nri ọ na-eri nri wee sị ya mọmị ya afụkwana onye o chere na ọ ya wụ nwunye ya mọmị was happy o wee sị ya na m ma-alaịk ịmara onye ọ kee ebe ị fụrụ ya sị na ọ bụkwa onye be anyị as a matter of fact na ọ na-eje ụka n'ụlọ ụka ị kpọ m je ka m fụrụ ya nne ya ṅụrịa na ọ nọ na kwaya nne ya ṅụrịa mba na ezigbote onye katọlik onye otu kristi o luo n'ụtụtụ nne ya sị ya na o kwerọ m lahụ ụla achọrọ m ka m je na ndị fụ onye nwa wee sị ya na mụ na ya ekwubekwa okwu na mụ fụrụ ya nne nekene ya n'anya ugboro naabọ ọ sị ya ngwa ka anyị jee abanye na moto ha gagido nke bụ kọmpaụnd the girl gafee geeti ha nke ahụ geeti ọzọ ozugbo ha luru etu a tinye ka ha gbuo họn nne ya sị ya ọ na geeti a ọ sị ya mba pụta banye na geeti nke dị before the kọmpaụnd chibuike tụọ rivas banye egbuo họn na nke ndị nebọ ha one man pụta meghelu ha dọọ ha setụlụọ a sị ya biko na ha o nwere so ịmago the mọda bidozie gwara ya na nwa m nwoke sị na o nwere onye ọ fụ na ezinụlọ na anaghị na ọ kọwachara nnọọ na nọọ ndị nebọ n'elu be ha nọọ na kọmpaụnd na ndị a gị na ha ji fensi wee gba the woman sị ya kọwaa onye nke ọ wụ ọ kọwachaa ọ sị okee na afa ya bụ ịfụnanya so mama chibuike wee sị doo nne doo nne na ọ bụnụ nwaanyị ibe m ka ị wụ kee ka ịfụ si eme na m sị ka m buru ụzọ jụọ etu ịfụnanya si eme tupu anyị bara be ha o wee sị ya na na ya nwa adakwo na-akọrọ mmadụ maka nwa mmadụ na nya nwa bụ onye ha chọtara ha bịara ịjụ ase na nya mụtara ụmụ nwaanyị ya fọ na anya ya agbachiri nwa mmadụ ka mmadụ ghara ịgbachiri ụmụ ya mma Chibuike jụ ọ sị Chibuike jee mee ya ọyị o mee ya ọyị ole anya efu onwe ọla ya ya nụrụ ya nne sị na time ime ọyị adụrọ ọ na-anachi Lagos next week ka nnọọ ya akpọ ya na

before ọnwụ na-afị onu na-arị enu onu na-arị enu anyị katasị nwaanyị ka ife anyị kwụ n'ebe emeke ndị na-ekwu ife a nwaanyị sị ọ Ịfụnanya na nne na-akọ ọnụ wa tọzie ntị na na ka a mara ife na-ese m ọ wee wụrụ na Ịfụ ọ kwadochara etu ọ ya-adị pụ ọ dịrọ nne ya mma nne wee je gbachie gate sị ya na ị ya-adị etu a si be m pụ na a sị onye mụrụ. Ịfụnanya wee sị nne na na nne m bụghị onye ya-agwa m ife m ma eyi na ahụ m ọ wụ m nwe na ọ ife sọ m ka m ma eyi na ya ma ọ ma ife sọ ị chọkwa yiri na ahụ so nya na nne na-azọ key gate o kechiri n'isi ọgọdọ onu na-arị elu mgbe mma Chibuike sịzị Chibuike ị bịago bupụ m ebe a kịta bụ mgbe ọ sịrị ya ọ sịrị nne mbụ Ịfụnanya ọ kwa be nna m ka m nọ ọ bụrụ na etu a m dị adịghị gị mma be nna m ị naa be nna gị ee eh, mama Chibuike wee sị o oh, ka i je nụta ka ọ bịa gwa m naa be nna m so Ịfụnanya bụ a dedicated choir and prayer ọ nọ na prayer wing mana agwa ya dịrọ mma your character could be a restraining factor to your prayer points It could be a barrier. Etu i si eme nwere ike ịbụ a barrier to ife ị na-ayọ. Ọ pụtara na ị mara ekpe ekpere, ị na-eje monastery, ị na-ebu ọnụ, ị na-agụ rosary, ị na-eme ife niile ị kwesịrị ime bịa ekpere ụtụtụ ka Mass daa ya evening Mass fọọ na ị ya-eje ya kpata na ya adị okay ka wuo ife ahụ mana agwa gị adịrọ mma o nwerọ onye gị na-emekọrị ife na-end well o nwere onye gị na-emekọrọ ife ego akụkọ ada abịa o nwere ego mmadụ baa gị aka gị na ya ada eje ikpe ọ na-emebiri mmadụ ife ọ na-emebiri mmadụ a lot of things Now, when you start whatever you are doing, just as I said, na old age is the worst time to be poor. ọ bụ na mmadụ relax ya o nwere ife ọ na-alụ ụzọ ifefe a kpọrọ afa ụbọchị ya na-aga 22 23 24 ọ na-ahụ bọbọ na-eyigharị three quarter na bounce na-aha isi na-eme dread ọfụ ya nwe ọbịa ọ fụ igbo o sechara ọ fụ nwanyị o buchara you know 24 25 26 etu ahụ i si agbago ka nne gị si agbada ma nne na nna ya very soon ha akwụsịa ife o ji kadụ gị etu ahụ na awee naruo ị fụ ndị na-eri nri abata na mama ya esigo nri nna nna nna na wa very soon they will not be there very soon ị ya-ebido nwee ndị ị ya-ebido nyebe nni gị nwa anọ anya na-akpata na mgbe ahụ ọ dị gị ka ọ dara mberede nobody stumble into 30 o nweghị onye etetala ụra taa sị na na adịgo 30 ọ kụja ọ nwayọ nwayọ ka o ji akpụ and you begin to neglect it ifiri onye nwere ije bọyị nata ije ọrụ ije ebe ị na-amụ ọrụ ọga bara gị mba sị zaa shop sị na that man ahakwara that man enweghị respect ị nata enweghị nke i kwere eme ụbọchị gị na-aga every of your happy birthday you are getting old therefore don't neglect it mana o nwere another face of it mmadụ nwere ike jee bọị mgbe o kwesịrị ije bọị maọbụ jee school maọbụ mụọ aka ọrụ mgbe o kwesịrị ịmụ ya nọ ọ na-aga o bido ya 24 25 26 o bido na nke na-eme ya ọ na-aga mana o nwere ife anyị na-eme premature gịdịdị premature gratification mmadụ bido something ọ na-aga dịka nwa okorobịa ịmụchala ọrụ ọ bụ nwa agbọghọbịa ịmụchala ọrụ na nke madam gị i bido ya ọ na-aga chineke na-agọzi gị nwayọọ nwayọọ na tailoring na decoration ị na-eme na keeki ị na-eme ọ bụrụ na ọ nwoke ọ gọọ iphone one point ị ka nọ na half shop na-eyuzu iphone ego ị ya-eji chọọ full shop kpọduo shop onye tiri egwu sị na ife ọma ada agwụ agwụ fon apụtagoro by the time ị ya dị redi igo fon ị fụ na iphone ya dị ka blackberry mgbe nwa o nwere mgbe blackberry ya onye yuzuru ya dịka ọ ya anwụ mana taata onye nyere ya ọ sị God forbid so ife anyị na-anwụrụ i bidoro ife ị na-eme ị na-arụ ọrụ aka na-enweta ọrụ chineke na i nwechabago tools niile eji arụ ọrụ mana i bu iPhone eje m n'ime Nkwọ Nnewi nwa agbala wee goo kup 120 ozugbo m na-egote ejima ama na onwe enwe eje m na ime nwa agbala wee bụ onye ya akọpụrụ ya ị gaghị bịa adị mana egocha mechin dara ebe jọ ị ga-ego ife anyị kọpụrụ ya iche ma ọ bịa gwaghasa m ife anyị ego nye ego jechịkọta na-akọpụ kọpụchazi echi eju ego ọ bụghị onye ya asa ya ọ na-asa ya ọrụ ọcha jepụta mechin ya wụchasị ya arụ ya

said that's okay ị wee nọ na nwa agbala na akọpụ machine wee make your first million i go machine i nwerọ shop e dey eleven bolt and nut why not use one million that one million one point two ma ọ bụ kọntena ịlụọ debe somewhere na-ele ife ahụ eji akọpụ mechin onye ya akọpụ mechin si na nke gị goro ife ọ ya-eji kọpụrụ ya

we are misfiring ị na-anya I saw onye na-eme salon nwanyị ọ na-eme salon ka na-ahaya jenaretọ n'anya today o megidere salon sevite ego o goro jenaretọ o ji eme salon o goro today onye nọzie na dryer e we ọkụ isi ya akọọ ebe a

Your days of accumulation should not be your day of consumption. Rather, it should be your days of expansion. Mgbe aka gị na-akọta akụ abụrọ mgbe ị ga-eri akụ ọ mgbe eji akpa akụ na maka na osisi agbara aka na-ede eme gịnị ọ da amị mkpụrụ kee ebe mkpụrụ na-amị n'osisi ọ bụrọ na branch dị ife nke obodo kee ebe mkpụrụ na-amị ọ ọ n'obodo ya ebe ka ọ na-amị ọ bụ na branches and I will give instance with some ọrụ anyị na-alụ as I said before onye na-alụ plumber ịmụọ plumber before I go deep there so I won't forget this one ọ bụrụ na ndị be unu enwero ego ịma ị bịarọkwa abịa be unu papa gị enwero ego you know you are not a stranger in your house ị magoro etu esi wee kwụ ụgwọ waec ide i wee mechazie megide pụta ị sị ee achọrọ m ịmụ af- ịmụ afịa onye ndị be ha enweghị ego amụna afịa ya mụọ ọrụ except na ọ bọị ka ị chọrọ ije maka ịgbacha bọị ya ọga gị enye gị ego ị ya eji bido mana ebe ị ma na ndị be unu enweghị ego ị sị na ị chọrọ ije ma ọ bụ ebe esi ele akwa and ịma na akwa kịta sọsọ otu trouser nwa okorobịa yi bụ 20,000 i wee jezie mụọ ya mụchazie one year one year and six months pụta na-emezi expect na mpa gị ịma na o nweghị ego na ego ị ya eji bido afịa ya esi ebee pụta onye ndị be ha enwero ego nya amụna afịa for example sị ka o je mụọ ile tiles tupu ngologo tiles ị ya ebu ụzọ kpọsa ya mana kama nya je mụọ ọrụ kama ị ya amụ ile tiles mụọ ịma tiles maka na ndị ee queen of gịnị ndị queen of heaven chọọ ka a maa tiles ebe a niile ọrụ onye na-ama tiles wee ọ bịa ọ gwa ha how many square meter gwa ha na ọ ya eri one trip na ọ ya eri 20 bags of cement o nweghị nke ya esi n'akpa onye na-alụ ọrụ ahụ pụta ọ chọọchị ya ego material sari ọkụ ya o buru cutter buru nke a dị ka hammer wee bịawa ebe a so with a little onye mụrụ ọrụ ya ebido mana onye mụrụ afịa cannot start without fund mana it does not mean na ọ bụrụ na your dream bụ for example na ị chọrọ ile plumbing materials mana ị ma na i je mụọ ile plumbing materials ịmụcha ya pụta na ego ị ya eji bido ya adịrọ go and learn plumbing ịrụ ya alụ now what you do is as you practice as you go into it you save money to to start a shop

onye na-arụ eletrishan ma anya waya ọ ya sịrị na nke ahụ kọpa na nke ahụ ayọ ife ọhụrụ onye na-eme ọ ma anya onye na-epenti unu ma anya penti ọ sịrị na nke ahụ wọta penti ka ahụ ọya dị afọ ọ bụrụ na ị na-ama tais magido tais ị dọkata ị fụ 2 million 3 million 4 million na akaụntụ ejena gbapụ ọsọ je golo otu machine ị ya-eji akpagharị ụbọchị ụka were achọ ndị achọ ha golu iphone iphone ị na-ebugharị na-akwakọ ya data you don't even know how to make money with your phone

ị lụ ị mawa tiles ị sevute ị fụ onwe gị 4-5 years ọ dụ ka ị fụrụ ego na akaụntụ ị chọọ machine ị ya-ego ma ọ wesị ka ị kwagharị ahụ flat ma ọ ka ị na-akọpụta akwa it is wrong onye na-ama tiles maba tiles ị fụọ ego ị ya-eji emepe shop ebe a na-ele tiles do you know why ka ọ ga-abụ ụbọchị ị ma nwe ọrụ na site ị nọdụ na ebe ị nọdụ na shop ị ma na ọ bụrọ everyday ka mmadụ ji enwe ọrụ na site ọkwa eziokwu onye ọrụ aka bụrọ everyday ka o ji enwe ọrụ na site onye ọrụ aka nwere ike ịnọ onye painting tiles onye mason onye pop name them plumber o nwere ike ịnọ two weeks o nwebeghị ọrụ ọkwa na-eme ife ọ ga result bụ na ọ ga-eribe nke ọ lụtara tupu o nweta ọrụ o lichaa nke ọ lụtara mana what do you do to save yourself mgbe afọ ibidoro ya ọ na-aga have onye akpata anyị bido with planning ị bata in a particular year nwee target nwee ife ị na-achụ aga na-ebi ndụ na chi efo na mommy good morning a ya apụọ chi ejie a ya abata mommy nne ego elie ụtụtụ abọọ no have something you are pursuing sị onwe gị I am pursuing this thing

so while you are into for example as I'm, I'm, I was talking about tiles if na na nwee before you know it ị fụ three four million five million na account then don't go and begin to show off jee mepee shop ebe a na-ele tiles ka ọ ga-abụ ụbọchị ya afịa ama ọrụ ama dị na site ị nọrọ na shop ọkwa mmadụ kpọọ gị ọrụ gị bịa maara ya tiles i si na shop gị bute ya ya dị afịa maa ya bute ụmụ ọrụ ma ego supply ma ego aka ọrụ eme gịnị abanye gị nwa n'ebe ọ nya ka m ji sị gị na i kwesị ka e mere gị ebere na ọ bụrụ na after 10 years i ji rụbe electrician

that is why my people are perishing m wee sị ị na-arụ vulcanizer and ị ma na vulcanizer bụ ọrụ ukwu bụ ya a na-ebe ndị na-ewepụta wheel onye na-awa nwa na-apụtasị n'elu na-awa ntụtụ olu eh, taya ịghọrọ ya iti ya kụọ ya kpọgharịa kụọ ya kpọgharịa kụọ ya and ife a bụ if- ọrụ ukwu onye na-ama tiles ọkwa ị ma tiles bụ ọrụ ukwu onye na-eme painting ị ma na ide esu na-eme ị na-alụ ọrụ ị ma na you cannot do at your old age ị na-aka nka nọ na ya kedu ife stọpụrụ onye vulcanizer after 15 years ajụrụ m ya how long ka ị lụgo vulcanizer ọ sị m na ọ lụọna 15 years i si wee rụọ vulcanizer 15 years i lebebehọ tube mmadụ bịa na shop o ee nene ese na tube ya dọtị ma na echenji ị maziere ebe ọ ga-egota tube after 15 years ị ka na-amaziri ndị mmadụ ebe a na-ego tube after 15 years i lebebehọ belgium tire all due to na i nweghị vision kpata na ị fụhọdị ife ndị a wee fụ the need na ị ya-enwe shop all due to na ọ bụ ihe ife anyị eme eme ka o ji wee fụ need na ọ ya-enwe shop o nwere ife kpochiri onye vulcanizer ịdị ele bolt and nut o nwere ife kpochiri onye vulcanizer ịdị na-ere engine oil top up nke 200 o nwere because ọ bụrụ na etu o soro vulcanizer ọ fụ fan belt o gota bolt and nut belgium tire ọtụ ụta tube na-agasa mgbe ukwu ya enyebezie nsogbu ọ nọzi ya na-elebe sọ tires hapụzie vulcanizer ọkwa eziokwu mana ife anyị na-afụ kịta bụ onye kara nka na-erusi isi kezi maka mpe emeka o kwunyerezere ụzọ ọ nazi village ọ sọọsọ nwunye na ụmụ ya nọzi nọzi olu oyibo immediately you get old you get weak because mgbe afụ ị na-arụ ọrụ i nwerọ foresight malụ na ọrụ ị na-arụ bụ ọrụ require energy and you are not going to have energy forever etu i si ha ekwogharị n'ime afịa chineke nwere ebele ị nọ n'otu shọpụ ọ na-aga na-aga na-aga ịtọ ịdị na ebe ahụ no matter how successful you are in one business you are not successful there is no known wealthy man na-eme ofu business no matter how successful ị nọ n'otu ọnụ business ọ na-aga ị na-eleta 200,000 a day 500,000 a day ụfọdụ 1 million thank God

bụ opportunity dị egwu young boy kịta ị dị young and single a single guy bil onwe nwere ike ịbata sef chefuo na o rihu nri anyasị chefuo na o rihu o nwere ike ruo na afịa mgbe ọ dị nwa efere na o ru ebe two o rie ofe akwụ mapụkwa ọ bata na mgbede fọ na ebe o jee bọọlụ ọ bata ọ lahụ mana ị ma na ọ dị etu abụọ ị dị married ihe alahụgodo ịlahụ na ụmụaka ife ha eri So kịta ị dị single bụ opportunity for you to have focus mgbe ị ga-ekporo ụmụaka na abọ na ịtọ ọ fịakwala arụ now that you are doing something on your own have a vision nwee target sị onwe gị the remaining four months of this year is not just about it shall be well with me m kwụba gị ọtọ jụọ gị ajụjụ kedu ebe ị na-afụ onwe gị January next year ife afụ ị na-eme kịta kelee ebe ị na-afụ ife afụ by January next year no way no plan nothing kelee ebe ị na-afụ onwe gị by this time next year by August next year what are you kelee ife ị na-afụ o nwerọ ndị Nnewi ya-agba afịa ọrụ next week o nwere ndị dị na May kpachaa mmọnwụ ha debe chee mee ya jibus kwụba na uko ebe anwụrụ na-akwụ ọ na-esi ike agha ịtarị aṅa sọkwa ya medebe ebe ọ na-akpọ nkụ na-esi ike fụ ọ dị 3 months na May ka ọ kwadochara mmọnwụ ya ọ dị 3 months wee kwado iti mmọnwụ mana o nweghị any plan for his life na mmadụ na-apụ n'ụtụtụ na-abata na mgbede apụtahụ na o nwere ebe ọ na-eje na i nwere shọp enwere m ife m na-alụ afọrọ enwere m ife m na-alụ a sị gị kele ebe ife ahụ ị na-alụ na-eje in the next five years kele ebe ị na-afụ onwe gị one year from now what is your plan the reason o ji adịlị anyị difficult to say because a lot of people ga-asị na ife kpatalụ na fa na ha ada esokwado plan ụlọ ya ị na maybe na nke ọ na-enweta ezuro ego ole kwanụ ka m na-enweta ma ọ- ma ọkwa na ego ole ka a na-akwụ m the reason why it seems you don't have enough is because your standard of living is equal to your standard of earning Your standard of living is equal to your standard of earning. That is why it seems to you that you are not getting enough. Ife o ji wee dị gị ka a ga-asị na o nwero much ị na-enweta bụ na etu ego si abatara gị ka mmemme ị na-eme ra ọ bụrụ na ị na-ele two cartons mekata i lebe four i bugo onwe gị ozugbo to level 4 i lebe 10 change flat change phone chisisi akwa dị na wardrobe you keep upgrading immediately you are receiving an upgrade it is wrong ekwesịrị na onye na-eto eto sef ele ha aga anya na arụ afọ ego na iwu ọtụ maka ị na-akụ akwa steady o nwere akwa dị na wardrobe gị i yiburo this year ọkwa eziokwu o nwere akwa dị na wardrobe gị i yiburo this year and ị nwekwara ike igo akwa next week ife ị na-egola akwa wụ na ị fụrụ ebe mmadụ yie ma ọfụ ebe a sample like ya ya i jee na nke onye akwa na-atụ akawo ibe unu na-atụ akawo ife ya bara i jee ebe ahụ ị kwụnye ya 10,000 sị ya chịpụta ị na-akwụ bịa chịpịa next week ka i wetara ya 5000 ị na-agbago ụfọdụ na-egodu na-agbadodo mbibi ego akwa gbaa mbibi wee goo phone ekwuru m na redio sị the difference between the rich and the poor is that the rich borrow to make more money

The rich borrow to make more money, but the poor borrow to look rich. Onye na-ele akwa na-atụnata akwa na China ji ọ gbalụ bank mbibi 15 million wee bunata akwa ogbenye ka nọ na half shop maọbụ nwa boy a settle-rụ ọfụ maọbụ ka bidola ọrụ aka ọ mụrụ ọfụ o jee gbalụ mbibi wee mezuo ego wee jee goro akwa onye gbalụ mbibi kpe- wee mee ntụnata mere onye a na-ele phone Obejor o jee na bank ọ gbalụ mbibi 100 million tụọ phone nwatakịrị ka na-atụtụ atụtụ agbalụ mbibi wee mezuo ego wee jee goro iPhone

don't stumble into your day plan your day a night before ọ bụrụ na o nwee ihe ị kwesịrị ime echi by abalị burusia fa n'obi possibly dee nya ede the reason ndị mmadụ ejighị emeet up bụ o nwere ike ihe nna achịpụrụ m ya na ekwesịrị ime ife dị etu a taa na there is a difference between laziness and tiredness

mana akwa ị ya-asụ mkposa ị ya-eficha ụnọ ị ya-eje afịa ife ndị ị ya-agbagharị ị pịa phone 2 hours you became lazy tiredness is when you are exhausted laziness is when you procrastinate and if you lazy too much you won't go far and o nwere ofu asụsụ ndị bidoro ndụ ọfụụ na-asụ and that thing na-emebiri fa ife asụsụ a na-asụ na o nwerọ onye m na-agbarụ bọị nna ee mọbụ nnọọ ọdụ bụ ka mmiri ya na-achọ izo nna m ma na-apụta ka m marụgodu ọ ya na-ezocha ya tupu m na ahụ ma chaa o zochaghị o nwerọ ebe m na-eje afọ o nwerọ onye m na-agbarụ bọị mgbe ị na-amụ afịa n'aka madam gị ị na-ebu mmiri eje afịa kwa eziokwu madam achọkwa ịma na mmiri na-ezo ị bịa late o nye punishment i yiri tapolin ma na-eje ị fụ lift ife i wee megido mee free bido nke gị ee nna anọhọzị m nnọọ n'aka mmadụ nnọọ ejeghị m satọde a pụta eji m ya asụ akwa mgbe ị na-amụ ọrụ ị na-eje na satọde i bidozie nke gị kagbuo satọde ọ bụrụ nwa bọị gbarụ bọị Mgbe ị nọ n'aka ọga gị, ụnụ dị mmadụ 6 biri na one room. I bie ya otu mmadụ 6 for 6 years ị nwụrọ. Ị na-apụ afịa before ị na-akwụ n'ihu geeti afịa tupu emepe geeti. Ọga gị pụta ebe 7:30 ị ka nọ na yard. Ọ ya-afọ itigbu mma n'olu. Ị ga-eteta n'oge saa moto upon i jegidere ozi ụfọdụ nakpuo ebe 12 ị ka tebe ebe 5. saa moto gbogotu gbowe ike nọrụkwa n'ihu motor parts tupu emepe geeti emepe geeti ozugbo i mee sample chọba ndị afịa ọga bịa enwere ya madam ọ dị ya kelewe ị na-aza call jee warehouse bupụta ndị waybill buje park gbachigata ọga na-apụtazi ebe 10 ị na-agba mbọ ka o nwee n'ife i le tupu ọga apụta so that ọ pụta o mere invoice Invoice ahụ ka ọ kwụcha na o nwere ife i lelu o nwerọ ife i lelu ịma nri ọtiri ele ife ele ife nwa na-ere nri ya ere iwu beans em, eh, ji na rice enyewu ji na rice i jee na nke nwaanyị ofe akwụ lie agbasa afịa ọ ga-aba moto ịnaghị ya i were ọkpa suo ịnata ife niile ị na-eme nwerọ mana ị ma na mgbe niile ị na-eme ife a na ọlụ bụ ọlụ gị ehe mana ego bụ ego onye settlement is not freedom that is where we miss it na ọga gị esetụlụ ọ naghị apụta ha na ị dị na free settlement simply means go and repeat the process